mm. an b'a daminɛ ni ale ye umu jakite an bɛ CAN na U dix-sept a tako tan ani wɔɔrɔnan bɛ ka kɛ Maroc jamana kan mhm. ni mali ka participation tan ani kelennan ye anw bɛ jamanaw fɛ minnu ka participation ka ca ni bɛɛ ta ye mhm. an bɛ jamanaw fɛ minnu fana ka talen ka ca ni bɛɛ an ye fila ta mɔgɔ ma deli ka saba ta ayi an jamana damadɔw bɛ an ye fila fila ta mhm. gana b'a la gabɔn mali Nigeria ok donc ni Ala ma dɔwɛrɛ kɛ Umu, Senegal ye fila ta ye, Senegal fana ye fila ta, oui, donc anw kɔni qualifiera ka taa quart de finale la, unhun, a ma nɔgɔya dɛ, ee, bon Denba halisa équipe ma jɛ dɔw b'a la, ayi, Tanzanie Umu ballon tan bɛ daminɛ an ni Tanzanie bɔko sabanan de tun don, unhun, an ye bɔko fɔlɔ kɛ Angola kelen ani kelen, awɔ, fu ani fu fu ani fu fu ani fu an ma bi don o la bɔko filanan kelen ani kelen mhm. bɔko sabanan mali tanzani umu tanzani ka cɛden tan ni kelen gale la mhm. u ye maa kɔnɔntɔn bɔ a la dirisa y'a fɔ yan titulaire fila u y'o de joué donc o titulaire fila joué la umu jakite mhm. bɛɛ la eh, bon baara gɛlɛyara anw bolo mais an sera ka fila ni fu kɛ mais deuxième mi-temps u ka titulaire commencera ka joué ah cɛ umu y'an ka bi u ye kelen bɔ a la ballon tan yɛrɛ ban waati 90 plus 4 u ye penalty bon arbitre taara var lajɛ a ma fiyɛ ah, mais penalty ko kuma cayara kosɛbɛ, a cayara, a cayara, ko ballon magara anw ka défenseur bolo la effectivement a magara a la, unhun, mais a magara a la cogo di, unhun, bon arbitre ko ko ah finalement ballon de taara bolo nɔfɛ ka taa maga a la, ɔɔ, donc wa bolo k'a ma balili kɛ, ɔɔ, voilà, i n'a fɔ bolo ma taa a nɔfɛ, voilà, ka ballon taasira yɛlɛma, arbitre ivoirien de tun don. Ee a kunna diyara n'a tun y'a fiyɛ Ee. a ko Alassane de y'a ci ka na ah Mali non mais finalement donc euh, finalement Umu Jakite penalty ma fiyɛ Awɔ. ballon tan banna euh, fila ni kelen ka taa Mali kanu na Mhm. o kuru saba n'i y'o fara an ka kuru fila kan anw bɛ kɛ kuru duuru ye Mhm. mais an tɛ kun Tanzanie na ale tun ye Mhm. bɔko fila kɛ ka sebaaya fila kɛ kuru wɔɔrɔ tun bɛ a bolo Awɔ. donc deuxième anw ni poule laban jɔyɔrɔ fɔlɔ de tun bɛ bɛn o kɛra sɛnɛgali ye dɔnku an ye ɲɔgɔn sɔrɔ tournoi UFOA la mali la yan u ye se sɔrɔ mali kan fila ani kalankolon filan u ta b'an na yɔrɔ bɛɛ bon nin wagati u ta b'an na dɛ sɛnɛgali a cɛ o y'a sɔrɔ u yɛrɛ fana ka tournoi UFOA la u y'an cɛ o fana finale la u ta b'an na Oke donc an ni Senegal de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ quart de finale la hali n'a sɔrɔ mali ka équipe ma maaw ɲɛ fa kosɛbɛ nka mais quart de finale fɔlɔ Maroc ale ni Cameroun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛɛ bɛ kɛ kalo tile mugan naani sinikɛnɛ oke donc o bɛ kɛ 20 heures waati ye bɛɛ kelen an ta ye 17 heures de ye 17 heures si si an ta ye 17 heures aa ok an bɛ tila ka confirmer an bɛ jouer ɔ effectivement ɛɛ 17 heures unhun, ɛ Mali ale ni Senegal bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, awɔ, Cameroun ale ni Maroc bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, ye, Egypte ale ni Cote d'Ivoire bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, heyi, donc k'a kuncɛ ni Tanzanie Algerie ye, bon nin foyi ma nɔgɔ nin na, Tanzanie ka équipe in kɔni bɛ demi finale la cɛ u ka denmisɛnnin ka u tɛ balo tan na mɛ an ka sima dɔw fana ma ɲɛ su an ka latrali dɔ dun mɛ yɛrɛ sɔrɔ a ka ja tɛ se ka bi baloɛdi parce que tansanni y'a faamuya ko u bɛ se ka bɔ ni kote yen kɔ dɔnku kɔma sera ka bɔ de kɛra eki yɛrɛ sɔrɔ u fana tun ma bi ta yan mali ye bi fila don u la et puis a y'a jateminɛ fana u ka match o match au moins u sera ka bi kelen don u jija ka bi kelen don mali la ka tila ka mali yɛrɛ menacer donc u tun bɛna an ka bi yɛrɛ égaliser ni match in tun ma ban ta a banna bɛɛ lafiyara
Jelika de la Jelika Gindo ale bɛ Maroc terrain na ale bɛ ka match filɛ

man nɔgɔn dɛ ani an bɔra ɲɛda kura in Tanzanie ɲɔgɔn an si tun ma sigi n'a ye ko mali tun bɛ se ka an tun dalen don an bɛ se ka sebaya sɔrɔ mais a tɛna nɔgɔya je pense que laɲini fɛn dɔw kan ka sigi sen kan munna Sénégal sera ka mali bugɔ yan nɔ donc o cogoya kelen de don Tanzanie tun b'a fɛ k'o kelen de kɛ an na parce que ɲɛ b'a la bon an ka équipe in physiquement u tɛ se ka taa ten kosɛbɛ hali n'u taara rythme na i b'a ye k'a fɔ u ka balle perdue ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ donc an k'a lajɛ k'u fili misɛnnin ninnu k'olu bɔ yen nɔ surtout nin wagati laban in na Senegal ale kɛlen don ka fɛn caman minɛ Mali la n'i ye nin catégorie in ta k'a lajɛ je pense que Denba a ka kan ka fɛn dɔ dɔn Senegal équipe in na ten tɔ parce que u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka caya nin wagati ninnu kɔnɔna la Mali ka kan ka fɛn bɛɛ de sigi sen kan bon n'an bɛ fɛ ka taa yɔrɔ jan coupe du monde in na Coupe d'Afrique in na n'an b'a fɛ ka taa finale la an ka tɛmɛ nin sira in fɛ an ka Sénégal o ci a tɛna kɛ match nɔgɔmanba ye dɛ an bɛ niveau min na ko sisan Sénégal b'an kan dɔɔnin mais ni mali ye sebaya sɔrɔ a tɛ bala mɔgɔ la n'an bugɔra fana a kana bala mɔgɔ la e ballontan saba don soit i gagner bɛ ma ne de la wa a taa ka jɛ ku la min bɛ se ɲɛna ko fɔ an ka gagner jagoya n'an ma gagner ka dɛsɛ ka dumuni kɛ bɛ ka dɛsɛ ka sunɔgɔ ballontan t'o fɛ bilen dɛ Bɛ taa i taa bɛɛ lajɛlen kan bon je pense que bon mali Sénégal a ballontan dagɛ bolo na ɲɔgɔn mais surtout denmisɛnninkunda bi surtout nin catégorie yɛrɛ la U dix-sept in na ani Sénégal an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka caya kɛnɛ kan mais je pense que Demba mamadu tarawele a kan ka se ka fɛɛrɛ caman sigi sen kan e mais ni équipe fila ka niveau yɛrɛ ta ni comme je connais an b'a dɔn Sénégal kɔni bɛ mali ɲɛ mais ballontan o don o ye ko wɛrɛ ye mais je pense que je pense que euh, Demba Mamadou Traoré réglage fitinin min bɛ équipe jɛ n'olu sera ka sigi sen kan denmisɛnninw yɛrɛ ka da a la k'a fɔ euh, ni Sénégal kelen ye anw bali anw fɛ yan ka coupe ta an bɛna euh, ka fɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan pression kana k'an kan pour que fɔ an ka gagner jagoya o pression o bɛ na ni fɛn wɛrɛ ye an sigilen tɛ ni fɛn min ye mais u ka taa ballon tan u hakili lafiyalen ka se ka se ɲini a bolo tɛna ka bolo nɔgɔma ye a tɛna ka bolo nɔgɔma ye mɛ pa que an garigɛ bɛ an bolo e la ni an ma garigɛ fana sɔrɔ a la otu fɔlɔ kɔnɔ tun ye sera ka' tɛ k'a ka taa kuruuni kɛnɛ kan mɛ mɛ a bolo tan bon a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ mali sen a tɛna ka bolo nɔgɔma ye oke bɛɛ bɛn ka mali senka ka tɛna kɛ balotan nɔgɔma ye Donc Umu Jakite nin tun y' an ye CAN U dix-sept la an bɛ dugawu kɛ Ala ka garisɛgɛ ɲuman di mali ma coupe du monde ale tirage au sort Umu o fana kɛra donc Mali anw bɛ bakuruba min kɔnɔ bakuruba wɔɔrɔnan ye wolonwulanan G groupe G parce que groupe ye jamana bi naani ani seegin donc groupe ye tan ani fila ye jamana naani naani b'a poule kelen kelen bɛɛ kɔnɔ Demba n'a ka denmisɛnw kɔmi an taara quart de finale la donc kunun FIFA ye coupe du monde tirage kɛ a bɛna kɛ Qatar kɔmi san san duuru kan ni san san kɔmi fana san san caman sɔrɔ n' bɛ sɔn ka sɔrɔ dɛ pour que ka denmisɛnnin bɔ tan ɲumanw caman sɔrɔ mali anw tun ye tɛ don sabu de ye pze eki fɔlɔ o ye mali ye npzse da ale bɛ an ka p kɔnɔ bɛsi bɛ anw ka p kɔnɔ e vtina e cɛw kɔni tɛ vtina g olu bɛ gɛrɛ de dɔn
gɛrɛmu sen kɛnɛ ka dɛ A g gmu se yan ne yɛrɛ bɛ g la yan e bɛ to ne hakili jigin ne bɛ ɲininka de sa g
yɛrɛ bɛ g la yan a mali fana an fana bɛ g fana bɛ g dɔn olu fana o f e ma dun
kɛra sababu y' ka denmisɛnnin bɔra n caman n'a dɔn ka mali n vlz bɛsi ale ni vt dɔn ko jɔyɔrɔ fila fɔlɔ olu bɛ kalifa ye Euh, o ye équipe mugan ani naani je pense que a bɛ tila ka dafa meilleur troisième Awɔ, damadɔw bɛ ta olu bɛ ka ta. dafa bisa- seegin Mhm. meilleur troisième seegin bɛ wɔɔrɔ kɛ Je crois wɔɔrɔ de bɛ taa. Équipe bɛ jigin- mɔgɔ naani de tɛ qualifier direct la, a bɛ mɔgɔ ni fila de don. mugan mugan ni naani Mugan ni naani.
seegin bɛ fara a kan meilleur troisième seegin bɛ Awɔ, fara a kan ka dafa bi saba bisa ni ani fila. fila. voilà donc 16e de finale huitième de finale quart de finale, demi-finale ani euh, finale. Mhm. Voilà, donc euh, euh, dɔw bɛ taa coupe du monde participer dɔrɔn ka na. Voilà, n'est-ce pas? Ah, o ka fisa. O kɔni b'a la dɛ, jɔyɔrɔ naani fɔlɔ ninnu kɔni. O ka fisa dɛ. Ah, Ala ka se di euh, Mali ma. ok donc nin baara de dɛ bon mhm. soit an ka degekaramɔgɔ dɔ ta mhm. min ka baara bɛnnen ninnu dɔrɔn ma a sango sa ale kelen b'a bɛɛ kɛ an ka staff dɔ ta non a tɛ se ka kɛ parce que san san Demba bɛna taa coupe du monde na mhm. o bɛ bɛn ni éliminatoire coupe du monde waati o y'a sɔrɔ tournoi UFOA kura bɛ ka kɛ eh, tuguni Sénégal oui o bɛɛ y'a kelen don u ka staff ɲini mhm. min bɛ min bɛ kɛ Bamakɔ yan mhm. donc u ka ɲɔgɔn fɛn quoi u bɛ ɲɔgɔn falen falen voilà yan'a ka kɛ eh, deux mois trois mois et to an fɔlɔ an tun bɛ min kɛ mais san kelen don k'o baara to tɔw de bolo an tun bɛ denmisɛnninw labɛn a wagati jan mais san kelen don k'o to tɔw bolo k'an sigi soit équipe min bɛ Demba bolo sisan o ka to Demba bolo a ka taa n'o ye coupe du monde kɛnɛ kan staff kura ka ɲini ka baara daminɛ o de bɛ ka kɛ je fila ye dɔ in bila Demba y'a ta voilà mɔgɔ wɛrɛ bɛna san wɛrɛ ta ta dɔw wɛrɛ bɛ san wɛrɛ mɔgɔ bɛ san wɛrɛ ta an dɔ fɔlɔ fɛn o fɛn min ka kan ka kɛ nin san laban in kɔnɔna a dun bɛɛ a bɛɛ date dɔnnen don fo ni yɛlɛma wɛrɛ donna a la an kana kɛ kalo i yɛrɛ ka kuma don a tɔ tora kalo kelen kalo fila ye mais critère dɔ de b'a la i tɛ se ka équipe nationale de ta ni diplôme CAF A t'i bolo, u k'o mɔgɔw ɲini kɛ, karamɔgɔ yɛrɛ ka t'o baara kɛ, u ka t'o baara kɛ, voilà sisan kɔni Demba bɛ k'a ta kɛ mais an ɲɛ bɛ Demba tɛ ka sigi kan na banc kan ka d'a kan donc ale bɛ k'a ka formation kɛ sisan, voilà a bɛ nommé waati min o diplôme tun t'a bolo B de tun bɛ a bolo donc mais Isa Kɔlɔn min fana tun bɛ ka sigi banc na je pense que ale ye farigan kunkuruni sɔrɔ o don, o kɛra, an bɛ dugawu kɛ Ala ka lafiya di a ma, ami, ami, donc an k'a lajɛ ni équipe bɛ di mɔgɔ ma n'a ta a ka baara nɔgɔya a ka kɛ diplôme

Sunt bɛ bi o na baba bɛ tun bɛ ka sen yɔrɔ ɲini an y'a ye o a tɔgɔ dima fɔlɔ kɛra dɔn ale tɛ sɔrɔtlisi la o que dɔn ni tun an ka kima disɛti ye an bɛ taa muta fan ka tɛmɛ an dɛmɛbagaw bɛɛ fan dɔn min tɛ saba min naani an bɛ segin ka na an da kima senyɔrɔ la